aw ni tile i y'a dɔn gouvernement kura n'a sigira minisiri kuraw nana eh, ne y'u wele ɲɔgɔn fɛ pour que gouvernement bɛna baara kɛ cogo di olu yɛrɛ kana ɲɔgɔn kuma cogo di an ka baara president de la transition ye baara min confier an la an ka se k'a kɛ a ɲɛ ma gɛlɛya min b'a la sariya min b'a la ka kɔrɔ ani gɛlɛya min bɛ sɔrɔ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ o y'o kuma bɛɛ fɔ a kan ka nɔgɔya cogo min na waati jumɛn u kan ka ɲɔgɔn ye waati jumɛn u kan ka taa premier ministre fɛ ka arbitrage kɛ ale n'u ka baarakɛɲɔgɔn collaborateurs i n'a fɔ secrétariat général ni cabinet u kan ka baara kɛ cogo min na o bɛɛ fɔra ka ban ani ne ye min f'u ye euh, minisiriw ka baara organisation kɔfɛ n k'u ma ko k'u jija n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ sisan u k'a to hakili la ko président de la transition ye fɛn dɔ fɔ a ye fɛn saba fɔ an k'an sinsin o de kan la première des choses mali hɔrɔnya n'a danbe o tɛ se ka négocier ni maa si a filanan ni mali ko k'a bɛ min ta ka baara kɛ n'a ye yamaruya tɛ jamana si bolo i k'a fɔ k'a tɛ kɛ a sabanan bɛɛ k'i jija n'i bɛ baara o baara la i k'a to i hakili la k'i bɛ baara kɛ maliyɛnw nafa kama n'o fɛn saba tora i hakili la i bɛ baara kɛ ka ɲɛ président b'a fɛ cogo min na ne yɛrɛ min f'u ye n ko san saba in kɔnɔ a ye min kɛ pour que ka président ka laɲini sabati i y'a fɔ jamana lakana bɛɛ kun sirannen don kɔrɔlen jamana kun tɛ lakana mɔgɔw bɛ faga sisan dɔɔni a bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni a filanan jamana ka kuma mali kɔfɛ bɛɛ k'a dɔn min bɛ maliyɛnw hakili la u bɛ min fɛ o ye diplomasi a y'o baara fila ɲɛnabɔ sisan min tora ou bien parallèlement jamana kan ka développer économiquement k'a kɛ cogo di parce que jamanadenw hali n'u ye patriote ye hali u bɛ fangatigiw fɛ fo u ka dumuni sɔrɔ ka baara sɔrɔ ka se ka yiriwa an k'an sinsin o de kan jamana dumuni sɔrɔ ka dunkafa sabati jamana ka yiriwa maliyɛnw kana kɛ comme jamana t'u bolo an k'a kɛ comme an ka jamana ka diya fo dɔ bɛ visa ɲini ka na mali la pour que an ka t'o la an ka ɲɔgɔn minɛ An ka to hakili kelen ka jamana sama ka taa ɲɛ n tilala k'a fɔ ko sisan an ye laɲini dɔ kɛ nations unies fɛ ko minisma ka taa ka bɔ an ka jamana la n k'u ma ko taali an t'a fɔ dɔrɔn k'a bila dɛ an ye résolution ba dɔ kɛ nations unies la bɛɛ sɔnna k'a ka taga maintenant a bɛ taa cogo di an n'u bɛ sigi k'a dɔn tigitigi u taali an ɲɛ ka to a kan a filanan an ka sɔrɔdasiw ni olu bɛ baara kɛ ka ɲɔgɔn contrôler fo a ka se a dan na an ye délai min d'u ma u ka bɔ o délai la eh, kuma laban min fɔra ni minisima bɔra i y'a dɔn maliyɛnw caman bɛ yen minnu bɛ baara kɛ organisation ninnu la u bɛ région bɛɛ la gouvernement kan ka sigi k'a lajɛ baara jumɛn kan ka kɛ pour que ka maliyɛnw nu hami ni gɛlɛya min b'u kan ka se k'a ta économiquement pour que maliyɛn bɛɛ ka bɛn ka sɔn ko mali bɛ se ka dilan eh, k'a sɔrɔ dunanw tɛ yan parce que dunanw nana u ye san tan kɛ jamana ma taa ɲɛ donc sisan an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka baara di bɛɛ ma bɛɛ ka se ka baara kɛ jamana ka baara ka tɛ ka taa ɲɛ kumaba minnu fɔra o de y'o nin ye ka minisiriw hakili jigi fɛn dɔ la u ka ɲɔgɔn minɛ u ka tugu premier ministre fɛ bɛɛ ka tugu président kɔ an ka jamana sama i n'a fɔ an bɛ lokomotivi la an b'a tirer jamanadenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mali bɛ se ka taa ɲɛ o de la an bɛ se ka mali kura jɔ hakɛto b'a la sali ala ma i ni ce i ni baraji